Anois táim ag caint le Comhairleoir David Healy ón gComhaontas Glas, Daithí conas tá tú? Oh, go raibh maith agat. A David, cé chomh dona agus atá an fadhb le truailliú plastic sa lá atá inniu ann, dar leat? Bhuel, tá tuiscint anois agus tá anailís á dhéanamh ag eolaithe le cúpla bliain anois gur fadhb an-mhór é seo agus go mbaineann sé le gach gné den saol, san uisce agus san fharraige go háirithe. Téann go leor plastic isteach san fharraige agus tá siad ag rá, tá réamhaisnéis déanta acu anois, go mbeidh níos mó plastic san fharraige ná éisc faoin bhliain 2050. So tá sé ag teacht ó bhuidéil, ó málaí plaisteach, ó mhícreachoirníní, sin na microbeads mar a ghlaotar orthu, agus na mionpíosaí plaisteacha eile. ag dul isteach san fharraige. An bhfuil mé ceart a rá go bhfuil na fadhbanna is mó maidir le truailliú plastic i dtíortha i mbéal forbartha? Tá. I mean, tá éagsúlacht idir na tíortha. Tá an fhadhb i go leor tíortha i mbéal forbartha ná nach bhfuil córas láidir bailiúcháin bruscair agus dramhaíola acu agus dá bhrí sin bhí like bhíodh fadhbanna ann nuair nuair a bhíodh gach gach rud déanta as ábhar nádúrtha do caitear ar an sráid é agus bhí truailliú i gceist ach ní ní ní mhairfeadh sé do do do bhrisfeadh an an ábhar trí meán nádúrtha ach leis leis an plastic atá ar fáil go forleathan sa domhan inniu nuair a caitear ar an sráid é, téann sé isteach san uiscebhealaí, san abhainn nó sa chóras draenála. Dar ndóigh, i gcúpla tíortha bíonn an-fhadhbanna acu le málaí plaisteacha agus ábhar plaisteach eile a dhéanann tuilte os rud é go gcuireann sé an córas draenála as feidhm. Agus, dar ndóigh, téann gach rud chuig an fharraige agus. bíonn na tráighe agus an fharraige truaillithe ag málaí plaisteach go han-dona i go leor tíortha. Anseo in Éirinn bhí ísliú mór ar an méid málaí plaisteacha a feicfeadh ar na tráigh de bharr an cáin ar málaí plaisteach nuair a tugadh isteach é agus bhí Coastwatch Eagraíocht Coastwatch ag déanamh suirbhé ar na cladaigh agus na cóstaí na hÉireann ag an t-am sin agus do chonaic siad agus do thomhais siad an ísliú mór a tharla de bharr an cháin. Is é Stephen Collins ón Irish Times ceann de na colúnaithe polaitiúla is fearr sa tír, i mo thuairimse. Scríobh sé alt ar an gceist seo le déanaí. Cad a cheap tú faoin méid a bhí le rá aige? Bhuel, do mhol sé go dtógfar isteach córas deposit and return, tá dearmad déanta agam ar sin. Is é an córas sin ina íocann tú breis chun i gcomhair an buidéal agus go bhfaigheann tú ar ais é nuair a thógann tú an buidéal ar ais go dtí an siopa. Agus bhí an ceart aige, sin sin ar cheart dúinn a dhéanamh níl aon dabht ach bunchéim atá i gceist chun an athrú mór atá ag teastáil chuig chuig geilleagar ciorclach, mar a nglaotar air san Aontas Eorpach, a chur i bhfeidhm ina mbeidh na ábhair, seachas ag dul amach sa chomhshaol agus ag déanamh faidhbe sa timpeallacht orainn, go mbeidh an ábhar ag fanacht sa chóras eacnamaíoch, ag fanacht sa gheilleagar agus ag déanamh maitheasa dúinne mar úsáid acmhainní. ciallmhar seachas ag déanamh dochair dúinne taobh amuigh agus dochair don chomhshaol. Tá a lán caint faoi seo ar na meáin shóisialta ach go háirithe. Feicim le cúpla bliain anuas, agus is iontach an áis é na meáin shóisialta chun poiblíocht a dhéanamh ar ábhar mar seo, Feicimse go bhfuil, gur sórt pictiúr an-dona é, ach an bhfuil mé ceart a rá go bhfuil a lán forbairtí maithe ag tarlú ar an ábhar seo, fiú i dtíortha i mbéal forbartha leis na fadhbanna is mó? Yeah, I mean, níl aon cheangal idir forbairt na tíre agus an dul i ngleic atá leis an fhadhb. I go leor tíortha forbartha tá céimeanna an-láidir tógtha acu, tá cáin curtha i bhfeidhm i gcúpla tíortha, deposit and return schemes curtha isteach i dtíortha eile. Tá cúpla tír ina bhfuil cosc iomlán ar mhálaí plaisteach, mar shampla Rwanda, agus tá siad ag féachaint amach ar an fhadhb agus ag rá bhuel, b'éigean dúinn déileáil leis agus ní féidir linn an truailliú a cheadúint. Dar ndóigh, tá deposit and refund schemes, like ní rud nua é, tháinig sé isteach. Bhí deposit and refund scheme, deirtear, ag oibriú i mBleá Cliath nuair a tháinig uisce minerals isteach, níl fhios agam cé, breis is 150 nó b'fhéidir 200 bliain ó shin, agus dar ndóigh bhíodh sé ag gach córas. deoch den saghas sin nuair a thosaigh sé mar a bhí an luach ar an bhuidéal agus anois tá leis an athrú tá sé níos éasca do na comhlachtaí an fhadhb a chur amach ar an bpobal agus ligint don cheannaitheoir nó don pobal i gcoitinne agus na húdaráis áitiúil déileáil leis le fadhb an bruscair a chruthaíonn siad. Is b'éigean dúinn tiontú ar ais ar ar an dearcadh sin gur is leis na comhlachtaí an an fhadhb agus is b'éigean dóibh déileáil leis agus mar sin B'éigean go mbeadh Deposit and Return Scheme i bhfeidhm i gcomhair na buidéil agus a leithéid. Tá tú mar bhall agus comhairleoir den gComhaontas Glas. Cad iad na heagraíochtaí in Éirinn eile a bhíonn ag obair i gcoinne na faidhbe seo agus, ag an deireadh, an bhfuil aon chomhairle agat dár éisteoirí ar an gceist? Tá cúpla eagraíochtaí ar mhaith liom a lua. Ar dtús, Voice, a oibríonn ar an leibhéal polaitiúil agus atá ag déanamh sároibre ag cur le chéile polasaithe agus moltaí polaitiúla. So sin Voice Ireland, más maith le daoine níos mó eolas a fháil fúthu. Dar ndóigh, Coastwatch atá ag déanamh na suirbhéanna gach bliain. ar an chósta, na cladaí agus gach gné den chósta agus ag tabhairt an tuiscint an-mhion, an-mhion, an-láidir ó thaobh eolaíocht de ar an fhadhb atá romhainn agus Seastainability. atá ag déanamh clean-ups ar an trá agus tá ceann le teacht ansin Lá an Domhain, nó Earth Day mar a ghlaotar air, ar an 20ú, haonú lá is fiche de mhí Aibreán, ar an Satharn, ar Thrá. Cill Fhionntain so taobh leis an eaglais i gCill Fhionntain ag 11 ar maidin so beidh an eolas faoi Seastainability, S-e-a-s-t-a-i-n-a-b-i-l-i-t-y beidh an eolas ar fáil faoin ainm sin freisin. So just mar chomhairle molfadh tú chun dul i dteagmháil leo chun níos mó eolas agus chun obair ar an gceist seo, yeah? Yeah, I mean is féidir le éinne dul i dteagmháil liomsa mar gheall air freisin, davidhealy dot com an suíomh idirlín atá agam agus twitter nó email nó guthán táimid ag iarraidh oibriú le gach duine mar gheall air ach tá a fhios agam go bhfuil na trí eagraíochtaí sin ag oibriú go han-mhaith agus go bhfuil fonn orthu you know níos mó tacaíocht ar éinne.